Адыгейм и щӏыналъэхэращ. Зэхэпхъауэ мыбы топсэухь адыги, урыси, къэзакъи, ермэлыи, нэгъуэщӏ лъэпкъхэри. Щӏыр и берычэтымкӏэ къадогуашэ. Унэ ухуэныгъэхэм къыщагъэсэбэп цемент мывэкӏэщхъхэмкӏэ Адыгейр къулейщ, уеблэмэ дыщи къыщыщӏах мыбы, мыкуэдми. Тхыдэжыжьэм епхащ мы щӏыналъэм щекӏуэкӏа гъащӏэр. Абы и щыхьэтщ щӏы щӏагъым къыщӏахыжа Мейкъуапэ культурэ жиӏэу дуней псом щацӏыхур.

Абазэхэ жылэщ. Я псэукӏэкӏэ ефӏакӏуэхэу зэманым декӏуу апхуэдэщ. Жылэ цӏыкӏукъым, унагъуэ миным щӏигъу дэсщ.

Епщыкӏуиянэ-епщыкӏубгъуанэ лӏэщӏыгъуэхэм нэхъ зызыужьауэ цӏэрыӏуэу щыта адыгэ зэлъэпкъэгъухэм ящыщщ абазэхэхэр. Я бжыгъэкӏи ахэр куэдт. Минищэрэ блыщӏрэ мин щитӏ хъууэ щытауэ ятх. Абазэхэхэм ятетхыхьа Дьячков-Тарасов и тхыгъэм къыхощыж абыхэм я ӏуэху къызэрекӏуэкӏар. Минрэ щийрэ хыщӏрэ тху гъэм абазэхэхэм къыпагъэувауэ щытащ Псыжь и бгъумкӏэ тафэм итӏысхьэну е Тыркум иӏэпхъукӏыну. Хьэкурынэхьэблэ закъуэращ абы я жылэу иджы щыӏэжыр хэкужьым. Минрэ щибгъурэ тхущӏрэ и гъэм Хьэкурынэхьэблэрэ Мамхэгъ жылэрэ зыуэ Щоджэнхьэблэ жиӏэу зэгуагъэхьауэ щытащ, ауэ Адыгей Республикэр къэхъуа иужь, зэгуагъэкӏыжащ.

Кӏэмыргуейхэмрэ абазэхэхэмрэ. Мис уэ культурэ ӏуэху зывохуэ зыгуэркӏэ зыщхьэщыкӏрэ? Тӏэкӏужьие, тӏэкӏужьие джа нэшхъэегъуэ ӏуэфымкӏэрэ зымэкӏэ дэ дызэрызэтекӏрэ нэхь зэкӏэ адрэ зэфэдэ. Тщӏэрэп ар, щхьэджи и еплъыкӏэ елъытыгъ, зым щӏуэкъин, зым лыягъэкӏэ елъытэ, адрэм щхьэкӏэфэныгъэ хьэдэм фэпщӏыжкӏэ елъытэ,

Абазэхэхэр Лавров Леонид зэритхэмкӏэ епщыкӏуплӏанэ лӏэщӏыгъуэм деж Щхьэгуащэ псым ӏусащ. Ауэ абыхэм я гугъу тхыгъэхэм деж нэхъыбэу щащӏу щыщӏадзар епщыкӏуиянэ лӏэщӏыгъуэм и кӏэхэращ. Абазэхэхэм я уэркъ лӏакъуэ пажэхэр къызытекӏахэр Уэздемыр, Кушмэз Едыдж а лӏищырщ. Уздемыррэ Кушмэзрэ я лъапсэкӏэ абхъазхэм йокӏуэлӏэж. Едыджыр зэратхымкӏэ нэгъуейхэм къахэкӏащ. Нэхъ лъэрызехьэхэу абазэхэхэм иужькӏэ къахэкӏахэм ящыщщ Даурхэ, Инэмыкъуэхэ, Хуштекъуэхэ, Бешыкъуэхэ. Даур Хьэщӏэмысщ Даурхьэблэ зыгъэпсар. Хьэкурынэхьэблэ и япэ фӏэщыгъэцӏэу щытар Даурхьэблэщ. Цӏэрыӏуэу щытащ лъэпкъым щыщ Даур Алимджэрийкӏ. Минрэ щиблрэ бгъущӏрэ тху гъэм нэтхъуейхэмрэ шапсыгъхэмрэ хуэдэу абазэхэхэми я деж пщыхэмрэ уэркъхэмрэ трагъэкӏауэ щытащ. Демократием и хабзэм нэхъ пасэу техьа зэлъэпкъэгъухэми ящыщ хъуахэщ абазэхэхэр. Абазэхэ унэцӏэхэу Хъанджэрий къихьхэм ящыщщ

Хыӏушъоми зэдыӏусыгъэх. Жэнэхэр зауэлӏ лъэщхэу тхыдэм къыхэнащ. Ауэ ахэр тепщэныгъэм сыт щыгъуи хуей хъурти, я лъэпкъэгъухэм абы щхьэкӏэ еныкъуэкъун хуей хъурт. Жэнэхэр яӏэщӏэлъащ Къомейуэхэрэ Бэчхъанхэрэ икӏи Псыжь и ижьырабгъу лъэныкъуэмкӏэрэ Адэкъумэ и ӏэгъуэблагъуэхэмрэ щыпсэуахэщ. Ахэм яубыдэу щытащ щӏыналъэ ӏыхьэфӏхэр икӏи хуиту хуэщӏауэ абыхэм тепсэухьхэрт. Минрэ щийрэ тӏу гъэм абыхэм я щӏыналъэм къихьахэщ къэзакъхэр икӏи ахэм къыхагъэщӏащ. Пщы Натхъуэхъуэ и фӏыщӏэкӏэ къэнахэр тӏысауэ щытащ зы жылэу. Ауэ абы иужькӏэ емынэ узым куэд ихьыжахэщ. Пщыщ псы ӏуфэм къыӏунауэ ӏусхэщ зэгуэр уей-уей жезыгъэӏа жэнэхэм я зы жылэ, Черченей жиӏэу. Жэнэхэр адрей зэлъэпкъэгъухэм я хахуагъэкӏэ ятекӏуэу щытащ. Ауэ езыхэм я пщыхэмрэ пщылӏхэмрэ кӏыхьу зэрызэпэщӏэтам махэ ищӏу щытащ, зыкъомкӏи абы текӏуэдащ. Зэныкъуэкъу бжыгъэншэм хэкӏыурэ щӏэпхъуэжурэ адрей лъэпкъэгъухэм яхэтӏысхьэжу щытащ жэнэхэм щыщхэр. Кърым тэтэрхэми гуащӏэу япэщӏэтащ жэнэхэр. Я щхьэхуитыныгъэмрэ я лъахэмрэ фӏыщэу ялъагъурт абыхэм. Абы щхьэкӏи я псэр ятмэ нэхъ къащтэрт, бийм лъэгущӏэт яхуэхъу нэхърэ.
Жанэхэр адыгэ лъэпкъэгъушхуэ щыӏагъ. Адыгэ тарихълэжьу Хъан-Джэрие къызэритхэрэмкӏэ, ахэр гущыӏэм пае тапэкӏэ я пшӏыкӏухэнэрэ лӏэщӏэгъум, итӏанэ я пшӏыкӏублэнэрэ лӏэщӏэгъум зэкӏэмэ нахь лъэшхэу щытыгъэх.

Афэдэу къэнэжьыгъэп, зы чылагъуи сыди къэнэжьыгъэп. Мы къыздэткӏухьахэм ди нэ къахуикӏами дыжэнэщ жиӏэу зыми дахуэзакъым. Ахэр щыпсэуа жылэхэм иджысту зы жылэ щыӏэжу жыхуаӏэми ди лъэ нэсыфакъым. Ар къызыхэкӏар нэхъри нэхъыбэӏуэ зэлъэпкъэгъухэм щыщу зыдэс жылэхэм дызэрынэсын иужь дитащ. Итӏанэ тхыдэкӏэ уриплъу щытмэ, зи бжыгъэкӏэ мащӏэ дыдэхэм я натӏэ хъур зыщ. Ахэр яхохьэж зи бжыгъэ нэхъыбэ лъэпкъ нэхъ инхэм, нэхъ лъэщхэм. Жэнэхэми я натӏэ кърикӏуар аращ. Мы дызэрыт лъэхъэнэр къапщту щытмэ, адыгэ зэлъэпкъэгъухэр щыӏэщ. Ауэ абыхэм я зэщхьэщыкӏыныгъэр, зэтекӏыныгъэр апхуэдэу къару иӏэжу щыткъым, апхуэдэу абы мыхьэнэ ирату щыткъым.
Лъэпкъхэр заужьгъэеу зэпкъырымыкӏхэу античность зыфэтӏорэ лъэхъаным, ижъырэ ижъыжь лъэхъаным

Синд къэралыгъуэр Боспорым хэхьажьи икӏи а Христос къэхъуным ипэкӏэ апэрэ илъэс миным и аужрэ лӏэщӏэгъухэм адэжь лъэпкъыцӏэу тхыгъэхэм къахафэхэрэр нэхь макӏэ мэхъух. Зэкӏэ зыфиӏорэ меот зыфиӏорэ лъэпкъыцӏэм къызыпыхьэкӏэ ащ къикӏырэр

Нобэ мащӏэ дыдэщ дынэтхъуейщ жызыӏэу узэрихьэлӏэр. Лъапсэкӏэ ахэр зэрысыр мис мы дыкъыздэхьа зы жылэ цӏыкӏу закъуэращ. Ар Адыгейм Тохъутэмыкъуей куейм хохьэ. Зы уэрамих хъууэ аращ жылэр. Зытепсэукӏын щӏыхэри яӏэщ. Джэдкъазыр жыгхэр я куэдщ.

Зэужэ тызэгъусэу шӏуихьэу къытэмыхъулӏэу тыщыӏэнэу сафэлъаӏо. Я бжыгъэкӏэ епщыкӏубгъуанэ лӏэщӏыгъуэм и япэ ӏыхьэр къапщтэмэ, адыгэхэм я нэхъыбэу щытащ нэтхъуейхэр. Мин щитӏрэ плӏыщӏрэ хъурт. Тхыдэкӏэ нэтхъуейхэр Анапэ къалэм щегъэжьауэ, Жьыбгъэ, Джубгэ жыхуэтӏэм нэсу хы Фӏыцӏэм ӏусащ. Нэтхъуейхэр ӏэщ гъэхъуным дихьэххэрт, хуэӏэрыхуэу, хъер къыпахыу щӏыми телэжьыхьхэрт. Гуэдзыр, хьэр, нартыхур къехъулӏэрт, жыг хадэфӏхэри яӏэт. Хъупӏэ инхэр яӏыгът, жэм, мэл, бжэн, шы куэду зэрахуэрт. Бжьэ зехуэнми хуэӏэзэт нэтхъуейхэр. Ефӏакӏуэу псэухэрт,

Епщыкӏубгъуанэ лӏэщӏыгъуэм деж къапщтэмэ, пщы яӏакъым нэтхъуейхэм. Ауэ уэркъхэр къахэту щытащ. Епщыкӏуиянэ лӏэщӏыгъуэм шапсыгъхэмрэ абэзэхэхэмрэ я деж къызэрыхъуам хуэдэу, нэтхъуейхэми пщыхэр трагъэкӏауэ щытащ. Тетыгъуэр цӏыхубэм ей хъури. Нэхъ зызыубгъуа унагъуэцӏэхэу нэтхъуейхэм яӏащ натхъуэхэ, бажэхэ, щхьэбэхэ, сэхъутэхэ. Хабзэ зезыгъакӏуэу щытар хасэращ. Хасэ унафэр ткӏийуэ ягъэзащӏэт абыхэм. Урысыдзэм гуащӏэу япэщӏэтахэм ящыщ нэтхъуейхэр. Тыркум нэхъыбэр икӏащ. Нобэ Адыгейм флъэгъуа нэтхъуей жылэ закъуэращ щыӏэжыр. Адрей зэлъэпкъэгъухэм ящыщ хъужахэу дауикӏ яхэтщ ахэр. унагъуэцӏэуи дрохьэлӏэр. Зэлъэпкъэгъу щхьэхуэхэм зыхабжэ еджэрыкъуайхэмрэ джырыкъейхэмрэ. Абыхэми я псэупӏэу щытар Кавказым и къухьэпӏэмкӏэщ. Ауэ нобэ ахэр щыӏэжу жыпӏэ хъунуми. Зи бжыгъэкӏэ мащӏэ дыдэу адрей зэлъэпкъэгъухэм яхэшыпсыхьыжахэм ящыщщ хьэкучхэри хэгъакӏуэхэри. Абыхэми мащӏэу я гугъу щыфхуэтщӏащ ди нэтынхэм и япэ ӏыхьэхэм. Адыгэ зэлъэпкъэгъухэм ятеухуа ди хъыбархэр къапщтэу щытмэ, зы лъэныкъуэкӏи ныкъуэ мэхъу, сыту жыпӏэмэ, Хэкужьыр зыбгынауэ, Тыркум, нэгъуэщӏ хамэ къэралхэми куэд дыдэ адыгэу щопсэу ар псоми дощӏэ. Икӏи зэлъэпкъэгъу и лъэныкъуэкӏи къапщтэу щытмэ, зэлъэпкъэгъурэ щхьэхуэрэ къуажэ куэдхэр щыӏэщ, псом хуэмыдэу Тырку къэралыгъуэм. Мэхъуэшхэр ящыщщ адыгэ зэлъэпкъэгъухэм. Хъанджэрий зи хъыбар итхыжахэм яхэтщ. Епщыкӏубгъуанэ лӏэщӏыгъуэм и пэщӏэдзэм деж ахэр мин тӏощӏ тӏощӏрэ тхууэ хъууэ щытащ. Беслъэнейхэм япэмыжыжьэу къухьэпӏэмкӏэ Хуарзэ, Псыхур, Къел псыхэм я тӏуащӏэхэр яӏыгъыу щытащ мэхъуэшхэм. Пщыуэ зы унагъуэ закъуэ яӏауэращ мэхъуэшхэм. Бгъэрсокъуэхэ. Ахэр куэд хъуртэкъым, зэугуэшауи щыттэкъым, зэзэгъхэрт. Пщыхэмрэ уэркъхэмрэ зэныкъуэкъуу щытакъым тепщэ хъуным щхьэкӏэ. Абы къыхэкӏыуи лъэпкъыр нэхъ зэкъуэтт, зэгурыӏуэу тыншу зэдекӏуэкӏырт, фӏыуи псэухэрт.

Апхуэдэурэ къебжэкӏ хъунущ жылэхэр, лӏыбгъуэкъуей, дэкӏыгъуей, къэфнэфӏыкъуей, уэрцехьэблэ. Адыгэм и ныпым тет вагъуэхэр лъэпкъым и дамыгъэхэм ящыщ зыхъуащ нобэ. Дапщэщ тхыдэм къыхыхьа нтӏэ ныпыр? Нып зыбжанэ иӏащ адыгэм. Ауэ минрэ щийрэ щэщӏ гъэлъандэрэ вагъуэ пщыкӏутӏыр зытетыр лъэпкъым къыхихауэ щытщ. Кавказ зауэм и гуащӏэгъуэу къащта ныпыр лъэпкъым и зэкъуэтыныгъэм и дамыгъэ хъуащ. Спенсер Эдмунд Путешествие в Черкесию жыхуиӏэ и тхылъым щетхыж, Истамбыл кърашу хэкум къаша ныпым пежьа шууей миным щӏигъур хуабжьу ӏэтауэ абы зэрыщыгуфӏыкӏар. Фочхэр драгъэуейуэ а дакъикъэхэр зэрагъэлъэпӏар. Ныпыр щащӏар Истамбылщ. Зэратхымкӏэ, дипломат лэжьыгъэ игъэзащӏэу Тыркум а лъэхъэнэм щыӏа Занокъуэ Сэфэрбий ныпым и теплъэр япэу тхылъымпӏэм трищӏыхьауэ щытащ. Ар данэ удзыфэм къыхащӏыкӏри, дыщэ ӏуданэкӏи хадыкӏыжащ. Итӏанэ Псыхуабэ деж хасэ зэхуэс щыӏэм япэу минрэ щийрэ щыщӏрэ гъэм кърагъэхьащ. Тхыдэмкӏэ щӏэныгъэрылажьэхэу Лэупащӏэ Нурбийрэ Къуийкъуэ Асфаррэ зэратхымкӏэ, Вагъуэхэм я зэхэгъэувэкӏэр зыхуэкӏуэжыр хьэтхэм я дыгъэу щыӏэ дамыгъэращ. Абы тет папцӏапӏэхэр гъэм и мазэхэращ. Ныпым деж ахэр адыгэ зэлъэпкъэгъухэм хуэкӏуэу вагъуэу тращӏыхьащ. Занщӏэу жыӏэн хуейщ, адыгэ зэлъэпкъэгъухэр нэхъыбэ мэхъу, мыр бжьэдыгъущ, мыр абазэхэщ жиӏэуи, пыухыкӏауэ вагъуэ къэс лъэпкъэгъум епхын хуейуэ къыщӏэкӏынукъым. Дамыгъэм и къалэн игъэзащӏэу аращ ныпым. Нобэрей зэманыр къапщтэу щытмэ, я щытыкӏэкӏэ, я бжыгъэкӏэ зэбгъапщэу щытмэ, адыгэ зэлъэпкъэгъухэм нэхъыбэр беслъэнейхэмрэ къэбэрдейхэмрэщ. Нэхъ пэжу жыпӏэмэ, къэбэрдейхэмрэ беслъэнейхэмрэщ. Ахэр нобэ щӏыпӏэ зырызым щопсэу, зэпэӏэщӏэщ фӏыуэ. Ауэ ахуэдэу щыт пэтми, я бзэр зыщ, езыхэм я къежьапӏэр зыщ, зы къудамэщ. Къэбэрдейхэм я хъыбарыр Адыгейм къыщедгъэжьауэ мэхъу. Ар гурыӏуэгъуэщ, тхыдэм куэдрэ апхуэдэ ӏуэхугъуэхэр щокӏуэкӏ зы щӏыпӏэм иӏэпхъукӏыу, цӏыхухэр нэгъуэщӏ щӏыпӏэм щыӏэпхъуэу. Епщыкӏубгъуанэ лӏэщӏыгъуэм и япэ илъэсхэм хуэзэу Къэбэрдейм Балъкъ ӏуфэ ӏус жылэхэм иӏэпхъукӏри, кӏахэ адыгэхэр щыпсэу щӏыпӏэхэмкӏэ кӏуауэ щытащ Къэбэрдей унагъуэ минхэр. Хьэжрэтхэр жиӏэу тхыдэм хыхьащ ахэр. Теберда здэхуэзэм деж япэ щӏыкӏэ щетӏысэхауэ щытащ. Къэбэрдей унагъуэхэр. Ауэ псэупӏэу щӏыпӏэр ягу иримыхьу, тафэхэмкӏэ Лабэ ӏуфэ деж ӏэпхъуахэщ. Япэу Куэшхьэблэ жылэр зытеува хъуащ. Абы иужькӏэ ӏэгъуэблагъуэхэм щитӏысыкӏащ къэбэрдей жылэхэу Хуэдзрэ Лэшэпсынэрэ.

Къикӏмэ, мы къуажэм къыдэтӏысхьурэ абы щыщ ящыщэри къуажэм дэс хъуауэ къуажэр. Джа хуэдэу зэхэсу щыт къэбэрдейрэ абазэхэ бжьэдыгъу кӏэмыгуей лъэпкъхэмрэ. Я нэхъыбэу ди къуажэ дэсыр, ди къуажэ дэс лъэпкъхэр Думэнейкӏэ къыщебгъажьэмэ, вэрокъуэхэр лъэпкъышхуэ мэхъу, вэрокъуэхэ, шорэхэ лъэпкъышхуэ мэхъу, ахэр Думэней щыщхэ, мыбыкӏэ укъэкӏуатэмэ. Къущхьэхэр куэду дэс, Думэнейми дэс, модэкӏэ Къандурейри пщтэмэ, Къандурейми къущхьэ Унагъуэ бжагъэ дэсэ. Джахэр нэхъ лъэпкъышхуэу дэсхэм ящыщэ. Ауэ абазэхэхэм къахэкӏыу къакӏуэу мыбы къыдэтӏысхьауэ дэсхэм ящыщ лъэпкъышхуэ дэхъухьахэ хьэткъуэхэр. Хьэткъуэхэр, ар абазэхэ лъэпкъым ящыщ, ебгъэкӏуэкӏынщи, нэгъуейхэр, итӏанэкӏэ.

Абыкӏэ Адэмей, Хьэтикъуей жыхуэпӏэным ящыщу, я кӏэмыгуейхэм ящыщу мыбы къыдэхуэщ аби лъэпкъ дэхъухьауэ дэсхэ джа хуэдэу. Ауэ иджыпсту ахэри къэбэрдей зэралъытэр нэхъкӏэ нэмыщӏ лъэпкъым ящыщу залъытэжкъым.
Лэшэпсынэ минрэ щийрэ хыщӏрэ и гъэм къэхъуауэ ятхыр. Ауэ цӏыхухэм зэрыжаӏэжымкӏэ илъэс пщыкӏутху тӏощӏкӏэ абы ипэ щӏыпӏэхэм къитӏысхьауэ щытащ къэбэрдейхэр. Къуажэшхуэщ, унагъуэ миным щӏигъу дэсщ мыбы. Лэшэпсынэ фӏэщыгъэцӏэр къызытекӏар сыт жыпӏэмэ, жылэм хуиту укъыздэхэплъэ бгыпэм деж псынэ къыщыщӏож, Блашэ жыг лъэпкъыгъуэри псынэм ӏутщ. Зэрыжаӏэжымкӏэ, абдежым щызэхуэсахэт жылэм фӏэщыгъэцӏэ къыхухахынуи зэдауэ къикӏащ, лӏакъуэ нэхъ лъэрызехьэхэм я унагъуэцӏэхэр дэтхэнэми фӏищыну хуейуэ. Ауэ зэдауэр гукъанэ хэмылъу Лэшэпсынэ фӏэщыгъэцӏэмкӏэ иухауэ щытащ. Къэбэрдей хьэжрэтхэм адыгэхэм псоми къацӏыхуауэ хэт къахэкӏа?
Къэбэрдей хьэжрэтыр зи гугъу къэсщӏа къуажищра, абы щыщу зи нэхъ ину зи цӏэ ираӏуэу щытыр Кӏэрэшэ Тембот Мыхьэмэт и къуэ. Тембот адыгэм и литературэм и лъапсэ зыгъэувам ящыщ епэрейуэ адыгэ литературэмрэ адыгэ псалъэу, литературнэ псалъэу, къабзэу зэрыпсэлъэн къабзэр зыгъэувауэ щытыр Кӏэрашэ Тембот, абы и гъуса мокӏэ Хьэткъуэ Ахьмэд жыпӏэн. Мис ахуэдэу мо бжьэдыгъу щыщ адрей абэзэхэм ящыщщ, арауэ Тембот пстом ящхьэжу а адыгэ литературэм и лъапсэ зыгъэувар ахуэдэу щытщ. Къэбэрдей мыбыкӏэ къикӏыжахэм ящыщщ Кӏэрашэ Темботыр. Мис мыбдеж мыр уи къуэрылъху цӏыкӏущ мы сурэтым итхэр. Адыгэбзэ ящӏэрэ?
Ящӏэ-тӏэ. Адыгэбзэ ямыщӏэмэ абжьыгъуэм адыгэкъым, да. Ящӏэн хуей ящӏэ. Адыгэбзэкӏи мэпсалъэ дэгъуу икӏи дэгъуу йоджэ. Нобэрэ зэманым телъытауэ кӏуэ жыпӏэн хъумэ, къуажэм дэсхэр нэхъыбэм щӏыгура зэпылъыр? Щӏыгур ялэжь, къалэжьар яшхыжыр. Къуажэм щӏыгуу минищрэ щитхурэ гектару ялэжьыр. Щӏыгум нэхъ хасэр гуэдзрэ. Алыгъу къагъэкӏыр къуажэм крестьянскэ фермерскэ хозяйствэ жыхуаӏэм хуэдэу мы зэману зэрехъуэкӏым колхозхэр щымыӏэж щыхъум, къуажэм дэс щӏалэхэр щхьэж и щӏыгу ӏыхьэхэр яубыдыжхэри, куэд мыхъуми, гектарипщӏми, гектар пщӏыкӏутхуми, гектаритхукӏэ хуэдэу Крестьянскэ фермер хозяйствэхэр диӏэ, щэрэ щэныкъуэрэ бгъурэ хъууэ. Абы щӏыгур ялэжьыр, къалэжьар я унагъуэ ирахьэлӏэж, я унагъуэ шхын яхуохъур. Нэхъыбэм къуажэм дэсыр ара зэрыпсор, кӏуэ къуажэм лэжьапӏэу дэтхэр, школ жыпӏэн, садик жыпӏэнхэр, администрацэр нэхъыбэу ара дэтхэри, абы щылажьэу дэт цӏыхур нэбгырэ Щэрэ щэныкъуэрэ хуэдиз лэжьапӏэ ӏуту мэлажьэхэ, къуажэм дэкӏхэуи, районнэ центрэми нэгъуэщӏ къуажэхэми кӏуэуэ заул щолажьэхэ. Абы пэмыщӏрияуэ.
Дэкӏрэ дэнэ абы нэхъ гъунэгъуу здэкӏуэ къалэр Мейкъуапэ? Лэшэпсынэ нэхъ гъунэгъуу узэрекӏуалӏэр Мейкъуапэ нэхъ гуэр адыгэ къуажэхэм анэхъ Пэблагъэу, нэхъ гъунэгъуу щыс. Мафэхьэблэ пэмыщӏрэ Лэшэпсынэ нэхъ гъунэгъу, нэхъ пэблагъэ хъуа къуажэ щыс. Щӏалэгъуалэр куэду Мэзкуукӏэ кӏуэуэ лэжьапӏэ къалъыхъуу ахуэду, куэду-куэду уэру къуажэм дэкӏ ахуэдэ щыӏэ? Къуажэм дэкӏхэр щыӏэх, ахуэду куэду дэкӏхэкъым, дэкӏми нэхъыбэм здэкӏуэр хы ӏуфэрэ?